Ụmụnne m ekenekwe m unu anyị abịago na agba nke ịbụọ nke anyị kpọrọ episode 2 na ife nkiri dị iche iche dị na Igbo Ukwu Museum dị na Anambra steeti nke bụ eziokwu bụ na ife mmụta dị iche iche na ife nkiri dị iche iche dịkwara na ya bụ museum ya bụ if you find this very video interesting make sure na ị share this very video we must promote our culture we must promote our heritage anyị ga-epromote rịrị ife dị iche iche dị n'ana anyị ya bụ support this very project by sharing this very video maka na ife nkiri na ife mmụta dị iche iche anyị ga-ewetara unu ka na-abịa n'iru sị unu Igbo bụ Igbo ya gazienụ unu echezọkwana ịshare this very video daalụnụ then nke a dị ebe a bụ ihe a kpọrọ ya bụ save ya ihe a ji esave ife like iji chekwa ife hmm. eh, mana kịta anụnwa anyị nọ ebe a kịta enwego ihe dịka box Ghana must go ọ ya nọchiziri anya ihe afụ adịgo 180 years ebe a ọ dịgo 180 years yes ewetara ya then nke a bụ ụkpa ha ji ebu ife na gịnị n'ugbo ihe dịka ede na akpụ na ndị otie hmm. ebe anyị nọ kịta section a bụ ụmụ akwụkwọ me gịnị mụrụ ya hmm. butela anyị then nke a bụ gịnị ngịga eji esave ife n'ọkụ hmm. ka o wee ghara imebi then nke a bụ flower vase i nee anya ebe ị fụ ya hmm. nke a bụ to cover eji acover eji ekpuchi ihe hmm. dịka ha si wee kọwa then nke a bụ nyọ ha ji wee na-ayọ garị nke a bụ okpu ata then nke a bụ gịnị nketa nke a bụ ụyọ ife a dị ebe a eji akụ egwu then nke a bụ gịnị ihe akpụrụ akpụ ha ji paper mache wee kpụọ ya i nee anya ị fụ ihe dị iche iche mkpụrụ osisi dị iche iche ha mechara ebe ahụ pọpọ dị ya kachu dị ya ube oyibo nke a bụ ube oyibo then nke a bụkwanụ nkịta nke a bụ ya akupe akpara akpa then nke a bụ akupe ndị igwe hmm. ebe anụnwa section a bụ gịnị painting work ka a kpọrọ ya ya bụ ihe dị iche iche esekwala ọkwa ụmụ akwụkwọ esekwala ya sechasịa ya i nee anya ị fụ ife dị iche iche esechala ese ma ndị eji owu wee kpa ma ndị eji bead ma ndị eji ego ayọrọ wee lụgasị mm. ọ painting work ka a na-akpọ ya nekwa anya ebe anụ ị fụ mkpọkịtị ọ mmadụ seli ya mm. ebute ya nekwa anya na ị fụ ndị na-agba mgba ọkwa mmadụ seli ya then nke a dị ebe a bụ ihe a na-akpọ ya bụ gịnị Okonkwo from Things Fall Apart ị nee Okonkwo anya ị fụ na obi adịrọ ya mma a na-ajụsi Okonkwo kedu ife na-ewe gị what is your problem Okonkwo wee sị na ndị ọcha bịara n'ala Igbo wee mebisi omenala ndị Igbo wee sị na things afallgo apart ya ebelebe gburu yes so nke a bụ gịnị mgbo doors gate ndị mgbe gịnị mgbe ochie gate ee eh.
Gate a a- anyị ga- anyị si kịta wee bata anyị dị this one. Ihe ọ bụrọ this door. No gate gate ka a na-akpọ ya mana ọ mgbo ka ọ bụ ka a na-akpọ ya n'olu Igbo. Ha si wee na-aba be ha i nwee ego nke nnukwu i tinye. Mgbe ahụ ị na-aga isi etu a na-epio epio. Mm. Eh, Like o depend ka ego ruru. Mm. No, e wee jegodo wee bịazie na nke a nke a bụ gịnị tebụl carving table designing table Mm. nke a bụkwa mirror ọkwa mmadụ rụrụ ya with good designs nke a mmọnwụ section masquerade section anyị nwere nke a then ị ma na a bịa n'ala Igbo a na-akọwa na mmọnwụ abaghị uru sometimes hmm. but in olden days dịka ha si wee kọwa na mmọnwụ bara uru like nwatakịrị na-eme isi ike na be nne na nna ya a na-asị ka a kpọtara ya mmọnwụ o nwekwanụ ka ọ ya-adị na mmadụ bala ana ma ọ something like that bịa n'ubi be gị e nwee ife dị ka ụdala dị ebe ahụ ụmụazị a na-agbatọ ya hmm. then mmọnwụ bịa ebe ahụ tinye ọmụ nwatakịrị ọbụla bala ebe ahụ ma onye ọbụla bala ebe ahụ o mete gịnị mmọnwụ hmm. and na ọ bụkwanụ gịnị security mana now anyị enwego police police bụ security nwekwa ụmụ security ndị ọzọ mana mmọnwụ ka na-emekwa gịnị exist dịka m kọwalụ gị na ihe ụfọdụ ihe dị ebe a ụfọdụ adịghị eyuzizi ụfọdụ a na-eyuzi mm. then nke a bụ gịnị ceremonial metal staff ngwu ọgịrịga ka a na-akpọ ya n'onu Igbo mm.
gịnị ka e ji the thing na-eme ọ ndị igwe na-eji ọ mkpọ ndị igwe i nekwa anya na nke onye ị fụ na ị fụrụ na o tiri eh charm ọgwụ mm. mhm. na o nwee ike ijide mgbe ahụ ya ha ama ife ọ bụ mm. e nwee ike ịtọọchị ya n'arụ ofu ife emebe onye ahụ mm. then nke anụnwa bụ gịnị oji ndị na-eji nke a bụ gịnị ndị native doctor then anyị nwegasị isi mmọnwụ dị iche iche nke ndị mgbe ochie then nke a pottery section ite ite dị iche iche anyị nwere bụ ite ndị mgbe ochie then ị nee anya na nke a nke a bụ ite ego bank ndị mgbe ochie ka a kpọrọ ya ọ ya ka ọ na-abụ papa anyị na mama ha ga-ezụcha afịa mgbe ahụ ha ewelu mkpụrụ ego fa lete wụnye n'ime pot a je gwuo ana nie maka ndị gịnị ndị oshi mgbe ahụ bank adịburọ hmm. mana kịta anyị enwego bank dị iche iche ebe anyị na-esevsi ego anyị nke a bụ ite mmiri ọ fridge ndị mgbe ochie then nke a bụ ite ike ritual pot dịka m kọwara na about mmọnwụ mm. dịka onye chọrọ ịba mmọnwụ mm. because a na-aba mmọnwụ ị ga-amalụ mmọnwụ a na-ama mm. mmọnwụ ama then mmanya ọbụla ndị chọrọ ịmalụ mmọnwụ bu wee bịa ha ga-agbanye n'ime pot a ọnwa onye ọbụla tinyere poison na nke ọ baha na pot a neutralize the poison ọ yaha enwezi power hmm. nke a bụ gịnị ụwa ezu oke ka a kpọrọ ya i nee anya ị fụ na ụwa adị ezu oke ọ from one wood ka artist tụrụ ya ji wee kpọọ ya ụwa ezu oke from one wood ka o si wee tụọ ya i nee anya ị fụ ọgaranya na ebe ahụ ogbenye na ebe ahụ ihe na-akọ ọgaranya bụ nwa ife na-akọ ogbenye bụ gịnị ego this section anyị nọ metal technology ka a na-akpọ ya ihe a bụ ihe ndị be anyị jizi aka anyị emepụta na abụrọzi ndị ọcha na-ebutela anyị ya. i nee anya ị fụ ite ọna ọ ya ka anyị ji esi n'ebe ọ bụla a na-eme mmemme a- ọ ite ndị be anyị ka anyị ji esi nri then nke a bụkwanụ isi ọgụ nke a bụ trap ọnya nke a bụ mkpọnanị nke a bụ sword then nke a bụ catapult nke a bụ electric pumping tyre then nke a bụ gịnị injin eji apacha mmanụ ọ ndị be anyị lụrụ ya anyị sụcha akwụ na injin hmm. anyị awụnye abịrịbụ ahụ n'ebe a then fry ya ya wee mee gịnị mmanụ esi n'ogolo ebe a na-eme gịnị na-agbafụtasị ndị be anyị lụrụ ya then this one ebe a nọ kịta bụ ihe a na-akpọ ya bụ archaeological section maka ebe anyị nọ ka e ji wee lụọ museum a dịka m kọwara ụnụ nwoke a na-akpọ Sir Timothy Chukwubunna Umeweni ọ maka ebe a ka o ji wee lụọ this museum maka ihe a na-akpọ bronze pot egwupụta n'ala Igbo Ukwu nekwu ya ebe a nekwu ya ebe a nke a bụ nke a lụrụ alụ ọ bụghị original then ọ maka ebe a ka o ji wee lụọ this museum i nee anya ị fụ mmadụ ịtọ a n'ebe a Igbo Isaiah Igbo Richard na Igbo Jonah ọ be mmadụ ịtọ a ka egwupụta this bronze pot nwanne naatọ ka fa bụ kedu ihe ha na-eme anọkata intentionally jebe gwube ya Mm. nọ anọ ha na ha chọrọ igwu ebe mmiri na-aba na be fa a na-akpọ omi Mm. mana ọ well ka a na-akpọ ya n'oyibo Mm. then ebe a ka ha nọ na-egwu ha akpọ ndị labourer ha na-egwu ife adagozo ha na-anotice na something dịgasị n'ime ebe ahụ ha na-ewepụta ha amarọ ife ọ bụ ha wee jebe Ọka kpọọ onye ọcha Thurstan Shaw nee onye ọcha ahụ ebe a ọ ya bịaziri wee nenechaa that ihe ahụ wee sị na this thing anọgo 9th century AD after ka amụcha Christ and ọ bụrọ only this bronze pot ka fa wepụtara ewepụtara ihe dị iche iche ị ga na around this thing na ị ga-afụcha ya o nwere ihe ha gwupụtara many things dị iche iche so ọ bụ mmadụ taa na-ajụzi how manage ka ha si ke ka ke ka ụdị ihe a si wee dị n'ime ala e wee na-akọwa na mgbe ochie ọ na-abụ igwe obodo nwụọ na adịghị eni eni adịghị asụkwu na igwe nwụọ na ọ na a ga-arụrụ ya chamber ebe ahụ a ga-arụrụ ya a ga-ewere oche igwe dọbara ya werezie eze ahụ na onwe ya eze ahụ dọnye n'ime ebe ahụ just wekọrọ ngwongwo o nwe niile tinyere ya ebe ahụ so na ebe ahụ from there anọgo many years ndị a wee jee birizie ebe ahụ hmm. wee noticezie na something like this dị na gịnị n'ime ebe ahụ hmm. so all oh, this is the bronze pot the original ya dịrọ n'ebe a original ya dị na London Museum then many of these these ones dị na gịnị na Museum Lagos National Museum Lagos ka ọ dị hmm. nee anya ebe a ife all those things egwupụta na ebe ene ọ ya dịcha ebe ahụ n'enu enu ahụ ife niile ahụ bụ ife egwupụta n'anị
mana enwe ihe m sị ka m jụọ eh, nwanna mana enwe ihe m sị ka m jụọ kịta ihe a na-abụ this em bronze pot a kịta mm. bụ na ana Igbo na Igbo Ukwu a ka egwupụtara ya be ndị be Anọzie this the name ahụ m gwara gị ebe mm. mana keezikwanụ ihe the thing ji wee jebe London some hapụ ana Igbo nọdị Lagos some nọdị ebe dị iche iche ị ma na mgbe ahụ mm. o nweghị onye ma ife ọ ị ma na ndị ọcha na-aghọ otebe ndị Igbo too mm. much so onye ọcha amalụgo ihe ọ wụ wee maybe o nye ha some money wee mm. buru eme eme gịnị wee naa ọ mgbe a na-agazi time na-agazi ma onye ọcha onye ọcha wee kwori ya dị agba ọsọ mm. ọ na-abịakwa na-echekwa the thing hmm. so ị ma na ọ bụrụ na a sị ka a dọba ya n'ala Igbo a hmm. security adịrọ hmm. even a mene ka e bunata ya mana a sị na e bunata ya ọ ka mma na ọ dị ebe ị ga-asị na ọ dị ebe a than na e bunata ya ebe a ndị oshi abịa zuo ya ị gaghị ama whereabout ya so ya bụ the problem bọsị ememe isi n'ebe ya mba na ya na-agwụ etu a ka esi na-ekwu ụfọdụ na-asịzi bunata ụfọdụ sị sị ebunatana ya because of gịnị security
Okay. Mm. Mana kee ihe the thing contain ị ma ihe ọ contain na inside ọ gold dị n'ime ya ka ọ e nwe ihe dị oh, too special. Ọ oh, bronze, okay, bronze, bronze. Okay.
Ka e ji wee kpụ ya. Okay. Ị mago na ihe ndị mmadụ na-atụ na-ebu malụkwọ mgbe ahụ 9th mm. century AD ka ihe ha ma na-enye ụdị ife a dị na mm. ya o nwe ndị ka na-eme ụdịrị ihe a. ị ghọta ife na-ekwu na ehe, ị ma na m- kịta anyị nwegasịrị artist nwere ike ịlụnwu ihe a Mm. a na-ajụ na mgbe ahụ so o nwere ndị ka nwere ike ịlụ ụdịrị ihe a awụrọ property mmadụ because ihe ahụ property igwe igwe ka ọ bụ Mm. Okay. nke nnukwu masquerade nọkwa n'ebe a ọ ijele ihe a na-akpọ ya bụ ijele ijele ndị Anambra ijele anụnwa o nweghị ebe e buru wee je so abịazie ebe a sị ka edebezie ka ụmụ akwụkwọ wee na-enegharịsị anya hmm. stone anụnwa si from Uturu Okigwe wee bịa then kekwana ihe e ji eme a na-akọwa na mgbe ochie ọ na-abụ ha gbuo ha gbuo ha jee ha chọọ ka ha jee gbuo anụ n'ọfịa nya akụgbuo anụ hmm. ha ma afụ mma ha ga-eji wee kọtụ dị anụ mm. all from this stone ka ha si wee nweta ife fa ji akọtụ anụ mm. e were ya na-egbuka isi ya like this mm. because mma adịrọ mm-hmm. then all from this one na ka ha ji enweta ha wee na-akwọ ose fa ji wee na-eme gịnị mm, na-esi ya then from this now ka e si nwetakwa ha a kụkọọ ya ọnụ ọkụ eme gịnị kwacha mgbe matches adịrọ before a bịazie nweta this one Nke a bụ for ndị na-akpụ ụzụ. Nke a ọ gịnị? Local instrument, ngwa egwu ndị be anyị ji akụ egwu mgbe ochie. Dịka m kọwara ụnụ ụfọdụ ihe dị na museum na malụkwa ama afọ ole ma akpụ ya eji ihe akụ egwu mana kịta a ka jikwa ife niile akụ egwu eruo tata then except this one na ihe nọchiziri anya nke a bụ gịnị jita jita mana nke a ihe a na-akpọ ya ụbọ akwara nakwa akwara. Eh? ọkwa e nwe ndị na-akpọ ụbọ nke a wee awụ ndị agba ofe mmiri Mm, design nke a dị iche so ụmụ ihe niile a bụ instrument e ji akụ egwu ịgba dị ebe ahụ ogene dị ya ọkpọkọrọ dị ya ọyọ dị ya ekpiri dị ya alo dị ya ịgba dị ya all these things ife e ji akụ egwu na ị bịa ebe anụ nke a bụ ego ndị mgbe ochie Oh, ego ndị mgbe ochie ego e yuzuru mgbe gịnị mgbe ochie ihe niile a dị ebe a anyị nwere gịnị cowries ego ayọrọ ego e yuzuru mgbe ochie then nke ahụ dị ebe a manillas ego igwe ego e yuzuru mgbe ochie then nke anụnwa bụ mkpụrụ ego Nigeria coins ego e yuzu mgbe ochie nke a bụ gịnị ibiri coins e jiri nke a wee mee trade by barter then nke a bụ Biafran currency then nke a 50 kobo o nwere mgbe e yuzu nke a Ama- aka m ma mgbe e yuzu nke ahụ
so e nwe mgbe e riri ego Biafra ehe na
wow
so igbo bụ igbo unu afụgonu ka o si adị nke bụ eziokwu bụ based on ife mụ nwa na onwe m fụsịrị n'ime ebe a ife nkiri dị iche iche mụ na gị naabọ kwesị ịma maka ya mụ na gị naabọ kwesị ịma na ọ na-eme exist na ọ ka dịsị ebe a you will find most of them na this museum dị na igbo ukwu nke bụ eziokwu bụ na enwere ife anyị nwere today na-adịrọ gboo gboo enwere ife anyị na-eme today a na-anara eme gboo gboo kama na most of them bịara dị ife a na-akpọ modernized emeghalịsigo ụfọdụ n'ime fa ka ọ nwee ike dịzị dị more fancy wee na-agwa ụmụ igbo bụ igbo onye nwee opportunity nwee time to come here and see ụmụ ife dị iche iche dị n'ala igbo ya gbaa mbọ mee gịnị make sure na ọ bịara fụ ya wee na-ayọ gị ọ bụrụ na ị find this very video interesting ọ bụrụ na ị mụtara ife dị iche iche na ya Make sure na ị share this very video. Na Igbo amaka, ife dị iche iche dị n'ala Igbo. Ụmụnne m dịka anyị bịa na njedebe nke ihe onyonyo a nke anyị kpọrọ episode 2 bịara na njedebe gbakwazie mbọ fụ na ị na-esonyere anyị maka na ife dị iche iche gbasalụ omenala Igbo na culture na tradition na history anyị nwere igosi gị karịrị nne